Good afternoon, Bishop. Ya mbụ gị bịa nga. Ee. Eh. Onye nwe nwa ahụ begha akwa dị ya. Ọ nwa nwanne m nwaanyị, anọ m nke nwanne m nwaanyị. Kwe m na ihe ọbụla mere ebe a nabara n'okwukwe. Ee. Ha? Ee. Ị dị afọ ole? Iri abụọ na asaa. Wụ onye ebee? Ebonyi State. Ebee na Ebonyi? Ikwo. Ebee na Ikwo? Inyimegu. Dowe fonu gị n'ala gị biri ọtọ n'azụ.

Ah. Mm. i ji aka akwụkwọ pool Eh? i ji aka akwụkwọ pool Mba. lee ihe otele gị jikwere bịa na ya ya asụkwụlata cha n'ọka ehe nga nke o biri ọ nga nke ọ nọrọ kwabiga Ah? lee ihe i ji nwee otele ndị na-eji aka akwụkwọ pool gaa na-ele m anya shi Amara m na ọkwa Chukwu kere m. Chukwu kere gị ihe. Bịa were fon gị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ee. Ara ọ gbagha nne gị. Mba. ara ọ gbagha nna gị mba ụmụnne gị ọ dị ole ise ị lụọla di nne mba mba mba mba mba alụbeghị m di abi ọ na ị lụọla di shi ya pụọ alụbeghị m di nwere nwanne gị wụ onye ọrịa mba mba oke otele ọ ghala gị mbụ mba mba mba i ji ezu ohi ma gị na nwoke nọrọ mba ara gị o siri ike mba i ji ekwo ụra mba mba mba onye goof ọ nọ na family unu mba mba mba onye shịga kwanụ mba mba mba mba onye mmanya mba ị ma ire echi ọfụma ma m na-esi ị gagidele n'ụzọ mbụ gaa efe ntị ya mba o mba mba mba i ji anọ na nrọ eji amụ na-achụ gị ọsọ mba arụọla gị ọrụ ọgbanje mbụ ụmụ nwoke ole tarala gị ụmụ nwoke ole dinarala gị before ị nọ chetewenu na o ru gị 7 mba mba mba mba mba o. ole ịnọ aha ha Ifeanyị na-eme ọsịsọ Michael, Kelechukwu na Gideon onye NEPA ọ taala gị mbụ mba o, mba mba mba onye plumber kwado mba i ji aṅa amụ mba mba mba mba onye ara ọ gbaala gị aka ntị mbụ mba ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti ada m eti mkpu otele kwechiri kpọkịrịkpọ otele na a na-eti mkpu genotype ghọ AS blood group ghọ O positive. congrats ị kpọọ mụ sị m butuo video ga-agakwa m ebutu ya kpọọ your phone number Mm, 081 65 164427 Hi Bishop. ha yere gị ọ bụ ihe ihe anyị ga ntị gị azachala ntị gị azachala gị iche sọwa ihe ọma mere gị ị bịara nga ebegara m hi lekwe ntị gị lekwe i yiele onye akpụka ihe ị dịla nnọọ ka onye akpụka ntị mere i yiele nnọọ ka onye akpụka ntị mere bịara nga ebegere m hi hi ọ wụ asụsụ nna ha hi ọ wụ asụsụ nna ha mere anya ka pusi hi ọ wụ asụsụ nna ha mba bịara nga ebegere m hi ekwekpe isi were powder mechaa onwe gị bam bịara nga ebegere m hi ịcha nkịta na-asụ Igbo kemana ihe ọbụla mere ebe a na-abara ihe akwụkwọ ee were fọrọ gị dewe nara gị la azụ aha gị aha Nwa Eberechi. Eberechi onye? Amechi. Ị wụ onye ebe? Abụ m onye Imo State. Ebe n'Imo? Abọ Mbaise. Ebe na Abọ? Ihite ọha. Ebe na Ihite ọha? Ụmụarọ. Ị dị afọ ole? adị m 20 afọ iri abụọ na ise ịlụbuola di mba ịmụbuola nwa mba o nwere onye ụkwara nta meghe na famili unu ee e, ọrịa bụghị ibughị o meghe mmadụ dị a ee e, nna gị na nne gị ha dị ndụ ee ara ọ gbagha nna gị mba what of nne gị mba mma gị o ji agba shọkị mba akwụla ọ dị gị n'ime mba enwere nwanne gị gbaga akwụla mba na famili unu unu mụrụ ndị ohi mba ihe ọdịdọ o ji adọ gị mba sa ara ọ dị gị mba ara adịghị m mmadụ ole tara ala gị mmadụ atọ aha ha samuel chinedu and sheriff otele rozana sheriff wụ onye ebe ọ bụ onye yoruba ya were otele gị pịga onye yoruba ya ga bọsara onye yoruba ọtụ ọ ga-awụ onye igbo bịa lụba gị na ote otele gị agwawa amụ nwoke igbo m sị wa joko ya were otele gị were pịga onye yoruba ịpịtala na onye ana ya tara last ajụga nga akwa ya tara last chileke agba gị ọkụ ahụ ya tara last ya tacha last mgbe ịtụbele di o ji aṅụ gị ara ee ya aṅụ oge how many minutes ka ọ wụ hours ọ like gị ara ga were ara ahụ ji agba mmiri o ji ọ like ha ara mba ara agbaga mmiri amụbeghị m nwa na elee ihe mere na o ji were ji were otele pịga onye yoruba chileke agba gị ọkụ mgbe a na-atachala atakwala asị na nwoke ọzọ bụ nga nna ya atawa mmanụ mmanụ na gwawa nwoke ahụ wa joko wa joko mba otele otele ndị ofe mmanụ i ji ekwo ụra mba oke otele ọ gaala gị mbụ mba onye ara ọ kọla gị ọ sụọle gị aka n'anya mbụ mm i ji agba ncha mba sa o tele gị ọnụ na WhatsApp nwoke m ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti adịghị m eti mkpu elekwele kpa i ji eti mkpu ebe onye Yoruba tara ahụ gwanụ m kpa ị ga-eji eti mkpu gwa m kpa i ji eti mkpu gwa m kpa i ji eti mkpu bịara nga ata achị gị ọchị achọ m na-atọ ọchị from you here na-ekpochi ịcha shọkị eweliwe nwoke ọma

m na-akwa akwa sa kee ebe i si na-anọnyere anyị Lagos State ije eyi pant ee ije awa aka dị ike esi n'imi mba sa kpọọ nọmba gị congrats 081